iyayi mwaona zimatele zimatele mzimayi akabereka kumene amakhala wopsa mtima

Kodi inu Aya mwachani? chichala kwa ine Kufa palibe china chilichonse. Ah. Mpaka nipita ndi chani? tapitani m'malaini mwa mwa abale Oh, anga. ndiye zomwe ndikukanazo kuti ine ndizioneka uchisiru mmakomo mwa abale anu. Muziona akakhala mmakomo mwawo mumakamba nkhani yayo. Iyayi palibe kukamba nkhani. Kodi Kodi inu? ndisakubisireni. Eh. Ineyo lerolo matewera abwere mawa ndipite naye ku sikelo mwana avale matewera Eh, mwana amakoma ndi matewera mwana amakoma ndi kudya Eh. nde lerolo kodi chimene wavala iyi ndi chani chimene wavala wava- ali ndi zovala iyeyu ineyo chimene wavala wako Wa- ndinang'amba ine uje nsalu yanga yokutha ndikumamuvazika tewera zoona matewera atha osapezeka m- tengani a- ali owavala choncho Wa- nde ndipita naye choncho kusikelo

Ndatopa na banja sikungopanga ana iyayi. Anawo amafunika chinzake. Mwamva? Kodi inu munabwerera Ende chani? ndi uyu ali m'nyumbayo. Za usiru ine ndimakana. Nkhani basi zingokhalira yokha Ii, yokha. Koma inu ndi wailesi basi. Inu ndi wailesi. Usagule usiku ikulira. Usagule masana ikulira. Ii, wailesi. Lero mumulere. Inu ndi wailesi. Ii, Nanga wailesi yomwe inayo. ii. Mkazi osatopa ndi kuyankhula. hey, hey, hey, hey. mwana ndamberekera ndikanakhala osabereka bwenzi akunena hey, gojo hey, gojo anagwa mupapaya hey, zambiri ku aswala amene uja kuti abwere kukaiyeko apeze matewera palibe pano naye uyu asapange zake zoti a- adzuke

pepa masiku ano nkhani yachani zokhazokhazitu basi Mm? masiku ano nkhani zachani zokhazokhazi basi iyayi iyayi nyimbo basi maliro maliro basi

masiku omaliza baibulo likunena kuti ngakhale womuliritsa nzache azasowa azasowa izafika sizoni mpaka zakudya kumaliroko kusowa akudya zakudya kudya anafedwa basi basi Eh, nanga anthu atani Eh, eh. Sha. Pepa sana. Pepa. Pepa. Inetu sindimadziwa. Chabwino. Ndimayenda umu. Ndapeza masamba mtati. Abale ndi chani? Zimene timanena pano kuti abale masiku ano nkhani tili nazo zokhazokhazo basi. Nthawi yolima tilibe. Utero ku- uthenga wandipeza ndili khale pompano. Maliro. Alamu anu alowa mumzimu. Eh. So pano ine nakhala pompano nde akubwera mwana aziti andiya telephone kunyumbaku ee mwana wa amalume anu galimoto kuti mtown malirowa ndi mwana eya wa ambuye ako eya mtown pachali mtown ndiye mwa- munthu maliro ali kuti mwanayo chachitika amachoka ku nyumba eya akupita ku sukulu eya amayendanso mmbali Eh, galimoto pa magazi koja tati ndi mikango ya mtauni magalimoto Kwambiri. mtauni mikango ni magalimoto basi galimototu ni nyamatu Ba- nyama yake yaphuzo yophera phuzo galimoto ni nyamatu so pano basi mmene atero mwana anthu kumutola thamanga naye kuchipatala mmene amamva uthenga Yeah. ndi aziti iyayi pano titumize uthenga mwanayu wa- wamalizika kale Eh. Ndi pamene anditumizira uthenga kuti ndizinyamuka ndizipita mtauni maliro ai- aliridwa kuti maliro ai- aliridwa kuti kutaoni kumudzi ndakuti ati azinyamuka pano mene Yeah. ndikuwamva pang'ono pang'ono Eh. akunena kuti ndi iwo anyamuka kuno apite mtaunimo

takhalani kaye koma tizipanga pano za maliro amfumu asakudziwa takhalani takhalani takhalani ndikuuze kupanga pano kuyala masamba amfumu asakudziwa ndiyeni ndipo ndikauza amfumu ndiye ndikuti pano tibalalike Eh. kuti ine ndipite ndikamve kuti zachitika bwanji mtaunimo

Mundimvetse, mundimvetse. Kodi nanu mutabwera pano simunafunse? Tangofikira kukhala mayi zako kufikira mbele. I- Iwe usamakhale ngati munthu woti usumamva zimene akunena munthu. Apa? Nanga mukanafikira nyumba. Ine ndakuuzani kuti Eh. inu mubalalike ndipite mtauni ndikaone maliro. Ah, ayi, ayi. Amapanga maliro choncho. Amapanga choncho. Mwachitika maliro muli choncho. Iwetu ukunama. Maliro achitika ku. Ayi, ayi. Ine uyu ndimamdziwa. Uyu akunama. Ndikunama bwanji. Ah,

ndalakwa kuzamulosika ndipo ndikanaziwa ndikanaziwa sizeti nyumbamo kodi iwe nyamata anzako ali kuti akatanga palibe achoka ali kuti pulani iyi ndiyanga ndekha ndi pulani eti inali pulani eti ali pulani ndiyako iwe kapite pano ukanene kwa afumu

Zonse tu ndi iwetu, zonse ndi mavuto amenewo. Ukuberekabe mwana pafuna adye, apite ku sukulu, avale, agone nyumba yabwino, koma iwe zonsezo kulephera ndiye ukuberekabe. Ndikhale ngati iwe. Iya. Sukulu ndi yofuna ana Ah, asapite ku ah. Ndikhale Koma ngati- zimachita uyuzo nthawi zina. Ndikhale gojo ngati. Ah, ah. Ndiye wapangapo chani? Ndi milandu tu iyi. Akuthamangisa mmudzi muno. Ah. Iya.